Lúidín ó Laoi. Cailín álainn ba ea Róisín. Cailín bocht ba ea í. Ach ní raibh cailín sa tír chomh hálainn léi. Níl cailín sa tír chomh hálainn le Róisín, a deireadh a hathair. Ná níl cailín sa tír chomh maith léi. Is féidir léi gach aon rud a dhéanamh. Chuir an Rí fios ar an athair. Róisín seo agat, a deir an Rí. Is cailín álainn í. Níl cailín sa tír chomh hálainn léi, a deireadh an t-athair. Ná níl cailín sa tír chomh maith léi. Is féidir léi gach aon rud a dhéanamh. An féidir léi ór a dhéanamh? a deir an Rí. Níor mhaith leis an bhfear bocht a rá nárbh fhéidir. Is féidir, a deir sé. Tabhair anso í, a deir an Rí. Tháinig an cailín go teach an Rí. Bhí beart mór féir i seomra sa teach. Féach an beart mór féir sin, a deir an Rí. Déan ór de sin. Bíodh sé ina ór agat ar maidin amárach nó cuirfidh mé thú féin agus d'athair chun báis. Dhún an Rí an doras agus d'imigh sé. D'fhéach Róisín ar an mbeart mór féir. Cad a dhéanfaidh mé, a deir sí. Cad a dhéanfaidh mé. Ní féidir liom ór a dhéanamh. Cuirfidh an Rí mé féin agus m'athair chun báis. Shuigh sí síos agus thosnaigh sí ag caoineadh. Ní féidir liom ór a dhéanamh, a deir Róisín arís. Leis sin, d'oscail an doras agus tháinig fear beag isteach. Bhí cóta beag air. Bhí caipín mór fada air. Bhí bróga dearga air agus stocaí móra fada ar a chosa. Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh, a deir an fear beag. Dúirt an Rí liom ór a dhéanamh den bheart mór féir seo, a deir Róisín, agus ní féidir liom é a dhéanamh. Cuirfidh an Rí mé féin agus m'athair chun báis. Tabhair dom an rud sin faoi do mhuineál, a deir an fear beag. agus déanfaidh mise ór den bheart féir duit. Thug Róisín dó é. Is deas an rud é, a deir an fear beag, agus chuir sé faoina mhuineál féin é. Shuigh an fear beag síos. Déanfaidh mé ór, a deir sé, Déanfaidh mé ór. Hó hé casfaidh mé é, casfaidh mé é, casfaidh mé é. Timpeall is timpeall is timpeall arís, hó hé casfaidh mé é. Leis sin, rinne ór den mhéid féir a bhí ina láimh aige. Mar sin dó go raibh ór déanta aige den bheart mór féir. D'imigh sé ansin. Tháinig an Rí ar maidin. D'oscail sé an doras. Chonaic sé an t-ór. Is maith é sin, a deir sé. Thug sé an cailín leis go seomra eile. Bhí coca féir sa seomra sin. Déan ór den choca féir sin, a deir sé leis an gcailín. Bíodh sé ina ór agat ar maidin amáireach nó cuirfidh mé thú féin agus d'athair chun báis. Dhún an Rí an doras agus d'imigh sé. D'fhéach Róisín ar an gcoca féir. Cad a dhéanfaidh mé, a deir sí, cad a dhéanfaidh mé. Ní féidir liom ór a dhéanamh, Cuirfidh an Rí mé féin agus m'athair chun báis. Shuigh sí síos agus thosnaigh sí ag caoineadh. Leis sin, d'oscail an doras agus tháinig an fear beag isteach. Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh, a deir an fear beag. Dúirt an Rí liom ór a dhéanamh den choca féir seo agus ní féidir liom é a dhéanamh. Cuirfidh an Rí mé féin agus m'athair chun báis. Tabhair dom an rud sin ar do mhéar, a deir an fear beag, agus déanfaidh mé ór den choca féir duit. Thug an cailín dó é. Is deas an rud é, a deir sé, agus chuir sé ar a mhéar féin é. Shuigh sé síos. Déanfaidh mé ór, a deir sé, déanfaidh mé ór. Hó hé, casfaidh mé é, casfaidh mé é, casfaidh mé é. Timpeall is timpeall is timpeall arís. Hó hé, casfaidh mé é. Leis sin, rinne ór den mhéid féir a bhí ina lámh aige. Mar sin dó go raibh ór déanta aige den choca féir. D'imigh sé ansin. Tháinig an Rí ar maidin. D'oscail sé an doras. Chonaic sé an t-ór. Is maith é sin, a deir sé. Thug sé an cailín leis go seomra eile. Bhí coca mór féir sa seomra sin. Dein ór den choca mór féir seo, a deir sé leis an gcailín. Bíodh sé ina ór agat ar maidin amáireach nó cuirfidh mé thú féin agus d'athair chun báis. Dhún an Rí an doras agus d'imigh sé. D'fhéach Róisín ar an gcoca mór féir. Cad a dhéanfaidh mé, a deir sí, cad a dhéanfaidh mé? Shuigh sí síos agus thosnaigh sí ag caoineadh. Leis sin, d'oscail an doras agus tháinig an fear beag. Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh, a deir sé. Dúirt an Rí liom ór a dhéanamh den choca mór féir seo agus ní féidir liom é a dhéanamh. Cuirfidh an Rí mé féin agus m'athair chun báis. Déanfaidh mé an t-ór duit, a deir an fear beag, ach cad a thabharfaidh tú dom? Níl aon ní agam le tabhairt duit, a deir an cailín bocht. Tabhair do chéad mhac dom, a deir an fear beag, agus déanfaidh mé ór den choca mór féir seo. B'fhéidir nach mbeadh mac agam riamh, a deir an cailín. Tabharfaidh mé sin duit, a deir sí leis an bhfear beag. Shuigh an fear beag síos. Déanfaidh mé ór, a deir sé, déanfaidh mé ór. Hé, hó, casfaidh mé é, casfaidh mé é, casfaidh mé é. Timpeall is timpeall is timpeall arís. Hó, hé, casfaidh mé é. Leis sin, rinne ór den mhéid féir a bhí ina láimh aige. Mar sin dó go raibh ór déanta aige den choca mór féir. D'imigh an fear beag ansin. Tháinig an Rí ar maidin. D'oscail sé an doras. Chonaic sé an t-ór. Is maith é sin, a deir sé, 'Is álainn an cailín tú, a deir sé le Róisín. 'Déanfaidh mé banríon díot agus suífidh tú taobh liom i gcathaoir an rí. Bhí saol breá ag Róisín i dteach an rí. Níor tháinig an fear beag arís. Rinne sí dearúd den rud a rinne sí. Rinne sí dearúd den rud a dúirt sí leis. I gceann bliana bhí mac óg aici. Bhí ard-áthas uirthi féin agus ar an Rí. Lá amháin d'oscail an doras. Tháinig an fear beag isteach. Tabhair dom an leanbh sin, a deir sé. Rinne mé an t-ór duit agus dúirt tú go dtabharfá do chéad mhac dom. Ná tóg uaim é, a deir Róisín. Tabharfaidh mé duit aon ní is maith leat ach ná tóg uaim mo leanbh. Ní thógfaidh mé aon ní uait ach amháin an leanbh, a deir an fear beag. Thosnaigh Róisín ag caoineadh. Bhí sí ag caoineadh agus ag caoineadh Ná tóg uaim mo leanbh, a deir sí, ná tóg uaim mo leanbh. Ní thógfaidh mé uait anois é, a deir an fear beag. Tabharfaidh mé trí lá duit, a deir an fear beag. Má deir tú liom cad is ainm dom ní thógfaidh mé do leanbh uait. Tiocfaidh mé aríst amáireach, a deir sé agus d'imigh sé. Níor chodail Róisín an oíche sin. Cad is ainm dó? a deir sí féin. Cad is ainm dó? Conas a gheobhaidh mé amach cad is ainm dó? Lá arna mháireach, chuir Róisín fear amach faoin mbaile mór. Scríobh síos ainm gach fear ar an mbaile, a deir sí leis. D'imigh an fear. Scríobh sé síos ainm gach fear ar an mbaile. Tháinig an fear beag. Cad is ainm dom? a deir sé. Tomás, a deir Róisín. Ní hea, ní hea. Seán. Ní hea, ní hea. Mícheál. Ní hea, ní hea. Dúirt sí ainm gach fear ar an mbaile. Ní hea, ní hea, a deireadh an fear beag. Tá dhá lá eile agat, a deir sé, agus d'imigh sé. Níor chodail Róisín bhocht an oíche sin. Lá arna mháireach chuir Róisín an fear amach faoin dtír. Scríobh síos ainm gach fear san áit, a deir sí leis. D'imigh an fear. Scríobh sé síos ainm gach fear san áit. Tháinig an fear beag. Cad is ainm dom? a deir sé. Diarmaid, a deir Róisín. Ní hea, ní hea. Oscar! Ní hea, ní hea. Oisín! Ní hea, ní hea. Dúirt Róisín ainm gach fear san áit. Ní hea, ní hea, a deireadh an fear beag. Tá lá eile agat, a deir sé, agus d'imigh sé. Lá arna mháireach chuir Róisín an fear amach faoin tír arís. Tá ainm gach fear san áit scríofa síos agam, a deir an fear. B'fhéidir go bhfaighfeá ainm eile, a deir Róisín. D'imigh an fear. Tháinig sé an tráthnóna sin. Ní bhfuair mé ach ainm amháin eile, a deir sé. Chonaic mé teach sa choill. Bhí tine sa ghairdín ann. Bhí fear beag ag damhsa timpeall na tine. Lean an fear dá scéal. Bhí amhrán ag an bhfear beag a deir sé, Hé, hó, tógfaidh mé é, tógfaidh mé é, tógfaidh mé é. Tógfaidh mé Mac an Rí. Ní fios aici é, ní fios aici é, mise Lúidín Ó Laoi. Sin é an fear beag a rinne an t-ór, a deir Róisín. Tá a fhios agam anois cad is ainm dó. Tháinig an fear beag. Cé mise, a deir sé, cé mise? An tusa Cú Chulainn, a deir Róisín agus í ag magadh faoi. Ní mé, ní mé. An tú Fionn Mac Cumhaill? Ní mé, ní mé. An tú Mac Rí na hÉireann? Ní mé, ní mé. An tusa Lúidín Ó Laoi? Cé a dúirt é sin leat, a deir an fear beag agus bhuail sé a chos ar an urlár le fearg. Bhuail sé go trom. Chuaigh a chos síos tríd an urlár. Léim an fear beag. Léim sé agus dhamhsaigh sé le fearg. Rinne mé ór duit, a deir sé. Rinne mé ór duit agus ní thabharfaidh tú do mhac dom. Is fearr liom mo mhac ná ór, a deir Róisín. D'imigh an fear beag. Ní fhaca Róisín ná aon duine eile arís é.